Scéal é faoi lánúin óg atá ag cur fúthu i mbaile cósta in oirthear na hÉireann. Cois abhann atá an teach, teach beag deas acu agus beirt pháiste óg. Agus tádar sona ach níl siad ró-chinnte an bhfuil siad sona. Agus sé an scéal atá ann ná, go dtagann seanchara ar chuairt, sort scéal clasaiceach, i ndáiríre, an cara agus fear, cara leis an bhfear céile ó laethanta an choláiste agus músclaíonn sé mothúcháin sa bhean chéile agus de réir a chéile, tagann sé chun cónaí leo mar duine é nach bhfuil socraithe síos é féin mar tá na daoine seo óg agus cuid dá chairde, níl siad socraithe síos go fóill. So, tá. Réitíonn sé go han-mhaith leis na páistí, duine léannta is ea é agus bíonn sé ag múineadh dóibh faoi na sean-Ghréagaigh agus rudaí mar sin agus réitíonn, bíonn sé ag imirt ficheall leis an bhfear céile agus ansin bíonn comhráite fada aige leis an bhean chéile agus sórt, titeann sí i ngrá leis de réir a chéile agus ní léir an dtiteann seisean i ngrá léi nó nach dtiteann ach insíonn sé an scéal seo ar fad faoi theacht agus imeacht agus tá an-chuid teacht agus imeacht i gceist freisin, tá tréimhse gearr ar an Mór-Roinn agus. saoire i Londain, na gnáthrudaí a bhaineann le daoine óg sna fichidí, amach sna fichidí atá siad, na carachtair ar fad agus tá a gcairde freisin so tá daoine ansin eile sa scéal, cairde an lánúin agus cara le Seoirse, sin é an cuairteoir agus an chaoi mar a réitíonn daoine le chéile agus mar a thagann daoine agus mar a imíonn daoine, go háirid ag an aois sin nuair nach bhfuil daoine i ndáiríre socraithe síos i gceart. go fóill so. Thosaigh an scéal mar tá scéal, tá saol fada nó réamhshaol fada ag an leabhar. Mar shraith liricí Béarla thosaigh sé i dtosach agus mar a bhíonn le liricí de ghnáth is sa chéad phearsa a bhíonn siad agus Song of Elissa an t-ainm a bhí air agus tá an t-ainm sin fós sa leabhar mar gur ainm é a thug an Seoirse mar leasainm ar Lís. ag pointe áirid agus é sin ag teacht ó seanscéal clasaiceach agus gur cuid de an Aenéid é. Agus so d'fhágas na dánta ann, shíleas go rabhadar, bhíodar ceart go leor, tá foilsiú dánta níos measa ná iad ach ní dhearna mé aon mhór-iarracht iad a fhoilsiú. Chuireas chuig Brendan Kennelly iad agus Dúirt sé, mhol sé go scríobhfainn úrscéal bunaithe orthu mar cuireadh d'inis siad scéal ar bhealach, cé go raibh foirmeacha éagsúla acu. Agus ansin shíl mé, alright, go ndéanfainn iarracht, b'fhéidir, you know, go bhfoilseoinn mar sin é. Ach bhí mé ag obair liom ar an úrscéal Béarla agus b'fhéidir, Bhí ceathracha míle focal, nó beagnach, you know, cuid mhaith de úrscéal Béarla scríofa. Agus is sa tríú phearsa a bhí mé ag scríobh, actually, an úrscéal, mar rinne mé an gnáth rud a dhéanfaidh tú in úrscéal, sin níos minicí sa tríú phearsa. Agus Gordon the Great an t-ainm a bhí air, sin é an t-ainm a bhí ar an character a tháinig an uair sin, agus sórt magadh san ainm, mar gur duine é atá, iontach ar bhealaí áirithe agus ar bhealaí eile nach bhfuil ag éirí leis, sort file, you know, go, tá uaillmhianach ach nach ndéanann a chuid oibre, an sort carachtar, bhí íoróin ann, nós Le Grand Meaulnes, an sort duine sin a thagann agus, eh, carachtar atá, ní, níl siad in Éirinn ach i, sna scéalta móra ar an Mór-Roinn nó sa nGearmáin, sa Fhrainc, tá na leithéidí ann, nó sa Rúis, an duine seo, na cairde leis an, you know, a bhí ag daoine nuair a bhíodar óg agus, eh, a bhfuil cuid den óige iontu fós, b'fhéidir. Ach ar aon nós, thart ar an am go raibh an méid sin scríofa agam, iarradh orm obair ar rud eile, saol Sheoirse Mac Tomáis le Muiris Mac Conghail, d'iarr sé orm an dtabharfainn cúnamh dhó, agus chuir mé an lámhscríbhinn Béarla ar leataobh, agus ní fhéadfainn an dá rud a dhéanamh, mar bhí sé an-lánaimseartha ag obair le Muiris, agus bhí sé an-spreagúil, agus. Ag pointe áirithe tar éis bliain nó mar sin, thuigeas nuair a ghabhfainn ar ais ag an úrscéal Gaeilge, nó ag an úrscéal, gur i nGaeilge a leanfainn ar aghaidh leis. So, tharla rud éigin spéisiúil ansin trí bheith ag obair le Muiris agus ag obair ar Sheoirse. Agus bhí Maurice i gcónaí le bheith ar an bhfear céile, ach mar chineál ómóis do Mhuiris agus Sheoirse, Seoirse Mac Tomáis agus Muiris, d'athraigh mé ainm Gordon go Seoirse. Agus is sort just rud leanúnachas agus gur thaitin sé liom cineál, mar bhí cuid de na téamaí sin fiú ansin. an cairdeas idir, b'fhéidir, Moya Llewelyn Davies agus Seoirse Mac Tomáis. So, you know, agus déanaim an-tagairt an-bheag. So, is maith liom rudaí a nascadh le chéile agus gan aon rud a chur amú agus mar sin píosa de a thabhairt liom. So, sin é an chaoi a tharla sé agus arís, agus freisin, eh, eh, scríobhas abairt amháin sa chéad phearsa, eh, Trí bliana a bhí sé, farainn, nó rud eicínt mar sin, agus, no, bhraitheas, yes, i nGaeilge a bheidh sé seo, agus taitníonn sé sin liom, i bhfad níos láidre, agus ar ndú, is í an Ghaeilge an chéad teanga a labhair mé, agus ar, so, ar deireadh, b'fhéidir gur, gur airigh mé gur ag tíocht abhaile chugam féin a bhí mé, ar deireadh, agus níor, níor dhrochrud an aistear, mar fuair mé réidh leis na tuairimí sin, go mb'fhéidir go, go mba cheart, you know, gur, go scríofainn i mBéarla, agus eh, comhghleacaí liom féin, b'fhéidir, a bhí ar choláiste, daoine ar nós Anne Enright, Anne Enright, Joe, Joe O'Connor agus iad sin agus b'fhéidir daoine eile a bhí thart, Eamon Delaney, daoine mar sin agus ar ndóigh na daoine eile. Bhí, bhí úrscéalta scríofa acu sin i mBéarla agus so, is ag breathnú orthu sin a bheinn b'fhéidir nó Hugo Hamilton, daoine eile agus ansin, nó Colm Tóibín, na daoine a bhí, tá siad beagáinín níos sine, iad sin ach ag an am céanna b'in iad na daoine timpeall orm go mbeifeá ag breathnú orthu, mé féin sna fichidí. So is ag smaoineamh i mBéarla a bhí mé, whereas na daoine a bhí ag scríobh i nGaeilge, Máirtín Ó Cadhain agus Seosamh Mac Grianna, a thaitin go mór liom, bhain siad b'fhéidir le saol eile, ach ansin tháinig an rud ar fad le chéile agus tá mé chomh sásta anois gur i nGaeilge atá sé scríofa. Ní bhím bródúil asam féin a chor ar bith ar bhealach agus you know ach just uaireanta tarlaíonn rudaí ar bhealach deas agus sin é sórt an scéal.